Powers Fumu, lero ndabwera ndi nkhani. Nkhani yake ikukhudzana ndi anyamata awiri a ku Malawi amene amafuna kuphana chifukwa cha 20,000 rand. Anyamata amenewa mayina awo ndi awa, Yusufu komanso Allan. Yusufu anamuitana Allan kuchoka ku Malawi ku Blantyre komwe uko ku Ndirande kuti, Allan, tabwera kuno udziyese mwayi. Atafika Allan, Yusufu anamulandira bho bho, anamupezera ntchito Allan. Ntchito Allan anayamba. Wakhala akugwira ntchito kuyambira mu chaka cha 2021 mpakana mu chaka cha 2026 nde bwana wake amafuna abwerere ku dziko la kwawo mu chaka cha 2026 pa 28 March nde anamuuza Allan uziwa chani ndakhala ndikugwira nawe ntchito limodzi bwino ndimafuna ndikuthokoze ndikufuna ndikupase ndalama yokwana 20,000 pofuna kukuthokoza chifukwa choti iweyo unali wa ntchito wabwino Anati, Ok, chabwino. Atapita kunyumba, Allan anamuza Yusuf kuti bwana uja afuna andipatse ndalama yokwana 20,000 chifukwa chakuti iyeyo akupita kudziko la kwawo. Kenako Allan anamuza Yusuf, Pa 20,000 po, nditenga 5,000 ndikupatsa iweyo. Chifukwa choti iweyo ndi amene unandipezera ntchito. Allan anapitanso kuntchito kuja. Atafika kuntchito kuja, bwana uja anatumiza ndalama ija kumtumizira Allan. Allan akubwerera kuntchito kuja, anakumana ndi anthu anampanga kidnap anampitisa ku chinyumba chosatha anayamba kumumenya tipase ndrama tipase ndrama kenako alani anali wodabwa aa ayiziwa bwanji anamumenya be mpakana anavomera zoonadi ndrama nde ndili nayo koma chonde ndilole ine ndikupaseni 15000 chifukwa 5000 iyi ndimafuna ndikampase mzanga yusufu ndinamulonjeza kuti Ndimpasa ndalama imeneyi. Ndikapanda osampasa aona ngati ineyo ndadya. Chonde akuluakulu ndikhululukireni. Ndiloleni nditenge 5,000 yi. Anthu aja anamumenyabe. Komano mmodzi mwa akuba aja mtima unamugunda. Aa! Munthu mmene akuyankhuliramu zikuonetsa zoti amamukonda Yusuf. Komano Yusuf watituma kuti ife timpange izi. Anamuchotsa Allan komanso chinsalu chimene anamuika. Kenako anamuuza chilungamo. Udziwa chani m'bale? Izizi watutuma ndi Yusuf ndi amene anatiuza zoti iweyo uli ndi ndalama. Ndiye mmene wayankhuliramu ukuoneka zoti iweyo umamukonda Yusuf. Udziwa chani? Ife sitikubera. Iwe ingotipatsa 5000, 15000 tenga. Anati, Ok, chabwino. Anawapatsa 5000, iye anatenga 15000. Atafika kunyumba, Allan anamfunsa Yusuf, Tsono m'bale, zimenezi zimene umafuna undipange? Zoona umafuna undibere, undipange chipongwe? Anatenga zovala zake ndi zinthu zake kuchoka kunyumba kuja. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti ena ake mutengerepo phunziro. Akuluakulu, munthu akakulandirani ku Joni, wapezerani ntchito ndibwino kuchoka pamalopo kuwapeza lumu yanu osamakakamirapo aa chifukwa choti anthu ena ake akakuona kuti zikuyendera anakutumizira kuno anakulandira zikuyendera samamva bwino zotsatira zake angathe kukupangani chipongwe fa anthu kumudziko amanena adati ndi anapita kalekale kumeneko koma alibe kena kalikonse taonani uyu wangopita kompano ali ndi chinyumba ali ndi zakuti amayiwala zokuti mwayi ndi osiyana Ndiye anthu aja akamamva zimenezi zotsatira zake amapanga chipongwe chifukwa life ya ku Joni ndi ya mpikisano. Ali ndi chani ku Malawi? Ali ndi chani ku Malawi? Tangoganizani, Allan anakafa chifukwa cha zinthu zozizira? Nde akuluakulu chonde khalani losamala. Ndimanena kuyambira kale, osakhulupirira munthu. Nkhani imene ndabwera nayo lero ndi imeneyi.